Ok mali kɔnɔ mali kɔkan nin waati na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen don gana tv la aw ka émission bɛ daminɛ n'a bɛ fɔ a ma ko plateau de jeunes dɔgɔkun kɔnɔ an b'a sigi n'an ka comédien denmisɛnnin ye bɛ rappeur denmisɛnninw bi comédien denmisɛnnin dɔ b'an bolo yan an ka présenter n'an b'an ka produit jira n'o ye usine saniya ye an dɛmɛbaga belebelebaw ye usine saniya mɔgɔw ye olu de b'an dɛmɛ u bɛ te bɔ ka sukarow bɔ U ma ɲina musolakaw kɔ u nana musolakaw lafiya gabuguda la ka tila ka jus bɔ jus minnu ka ɲi ka tila ka ji bɔ ji sɛgɛsɛgɛlen don a jiw diɲɛ dɔgɔtɔrɔbaw y'a sɛgɛsɛgɛ olu yɛrɛ ka usine jabala u bɛ sɔkɔrɔji cité la donc an b'a f'u ma k'u ni baara ɲuman donc an b'a jira bɛɛ lajɛlen na nin waati na k'a fɔ émission bɛ sigi dɔgɔkun kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko plateau de jeunes nin y'a émission dɔ sigilen n y'o de fɔ an bɛ plateau de jeunes sigi gana tv sanfɛla la an b'an ka rappeur denmisɛnninw ka taa se an ka comédien denmisɛnninw ma bi an ka comédien denmisɛnnin dɔ bɛ n bolo a ka di n ye a yɛrɛ ka tɔgɔ n'a jamu fɔ n balimakɛ tɔgɔ ni jamu ah, ne tɔgɔ ye Banjugu Dunbiya ka bɔ Jikɔrɔni Para Banjugu Dunbiya ka bɔ Jikɔrɔni Para Jikɔrɔni Para Jikɔrɔni mais n comédien tɔgɔ ye Dunbiya ye Dunbiya ok donc an b'a fɔ fanw bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin kɔnɔna la Jikɔrɔni fo ka se mali fan bɛɛ ko Dunbiya le comédien o de b'an bolo donc an bɛna kuma an b'a ɲininka an bɛ artiste denmisɛnnin wele ka na ka n'u ka cogoya n'u ɲininkali kɛ a daminɛla cogo di ani jumɛn ni jumɛnw sɔrɔla a kɔnɔ degun ni hɛrɛ ninnu o y'a global ye mais an b'a détail ɲininkali ɲininkali kɛ kelenkelen fana Bon an ka domaine in kɔnɔ a degun ka ca kojugu yɛrɛ domaine kɔnɔ degun b'a la
degun b'a bɛɛ lajɛlen na bon donc début n tun bɛ rap yɛrɛ de kɛ mais n nana a ye don dɔ la dɔ ko n ma ko an bɛ se ka comédie kɛ n ko e ka cɛ ne tɛ se ka comédie kɛ dɛ a don a ko n ma ka taa k'an ka taa dɔ la an bɛ taa don min yɛrɛ la terrain sanfɛ o y'a sɔrɔ idée tɛ n bolo foyi yɛrɛ tɛ n bolo ale tɔgɔ ko Joli halisa a ni n bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Donc an taara an idée dɔ fɛ an kumana fatɔya kan parce que mɔgɔ caaman ka jate tɛ fatɔw kan bon donc an ye idée dɔ kɛ fatɔw kan bon ne ye fɛn in bila tik tok kan dɔrɔn bon ne bɛ k'a ye a bɛ ka buzz kɛ quoi ne ko ɲɛ bɛ nin na tan ne ye nin bila youtube sanfɛ fana a bɛ ka taga quoi ne ko mais n ko nin nin ka teli ni rap fana ye dɔɔnin dɛ bon n y'a essayer o la plusieurs fois ale yɛrɛ nana décourager a ka baaraw cayara bon n yɛrɛ fana y'a essayer n bɛ to ka taa dɔɔnin dɔɔnin kɛ n yɛrɛ ye n bɛ k'a ye n bɛ ka su dɔɔnin san yɛrɛ yɛrɛ de

Donc i ye sketch caman kɛ ouais n ye sketch baden kɛ bon cɛtiriw bɛ n bolo bon film dɔw yɛrɛ bɛ n bolo n y'ale épisode un kɛ n'ale ye Dili ni Dɛnga ye n n ka mɔgɔ dɔ bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ale tɔgɔ ye Dusu mais n'ale bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye Dili de ye fɛn na ne ye Dɛnga ye an ye un kɛ mais temps ko kama an tɛ ka se ka deux kɛ mais an kɔni' a se ka cogoya sketch b'an bolo yɔrɔ cɛtiri ye fɛn dɔ ye fa hakili hakilina ta ka temps dɔ ta ka fɛn in baara kɛ kosɛbɛ an tɛ ka se ka baara in kɛ fɔlɔ mais n'Ala sɔnna an bɛna na kosɛbɛ épisode deux di mɔgɔw ma bon sisan olu kɔnɔna la i b'a fɔ i ka o tournage ninnu i ka sketch tournage ninnu ni i ka catiri ninnu kɔnɔna la kameraw b'i bolo a kama ou bien i bɛ kameramani fana sara de ka na olu kɛ bon an bɛ yɔrɔ min na nin waati in na tan kameraman t'an bolo mais n ka maaw bɛ yen n dɛmɛmɔgɔw bɛ yen précisément n terikɛ dɔ bɛ moribugu ale de bɛ n dɛmɛ ka n ka fɛn caman filmer hali bi an nana ɲɔgɔn fɛ ale nana n bila yan bi yɛrɛ ale bɛ n ka fɛnw filmer mais n ka montage n yɛrɛ b'u kɛ mais kamera ko défaut yɛrɛ b'an na parce que ala bɛ ka baara kɛ hali téléphone min na sisan téléphone yɛrɛ man ɲi a fison ni fɛn cayara bon fɛn baara in a ka gɛlɛn an bolo dɔɔnin parce que baaraminɛn t'an bolo idéew b'an na ka baara kɛ mais baaraminɛn t'an bolo donc n'an kɔni sera ka dɛmɛ sɔrɔ ka baaraminɛn sɔrɔ ne kɔni b'a dɔn ko in bɛ se fo ɲɛfɛ quoi parce que i b'a dɔn bi cɛtiri la image ɲɛnama n'i y'a di mɔgɔw ma i bɛ suivre k'a ɲɛ kosɛbɛ o an bɛ dugawu kɛ an lamɛnbagaw an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ kɛ n'i ye dɛmɛ kɛ cogo o cogo la a kɛra matériel ko ye a kɛra conseil ye o a kɛra wari yɛrɛ ye o o dɛmɛ bɛɛ bɛ dɛmɛ kɛ Dunbiya la o bɛ la Dunbiya yɛrɛ ka Base ye rôle sugu jumɛn ye comédie kɔnɔna la?
Bon Dunbiya bɛ se ka rôle sugu bɛɛ jouer n'a bilala rôle min na dɔrɔn a b'a sugu bɛɛ jouer parce que hali bi sisan sisan sisan komi bagikɛlaw tun bɛ bagi la n solila ka wuli dɔrɔn ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka taa idée dɔ kɛ bagi kan n ma tila hali vidéo yɛrɛ montage la mais n bɛna montage kɛ sɔɔnin n bɛ tila k'a bila. mais a tɛ fɛn cɛn a ni bagi bɛ taa ni ɲɔgɔn dɔɔnin quoi an y'a bila sufɛ a bɛ taa parce que an bɛ baara kɛ ni actualité yɛrɛ de fɛn minnu bɛ yen waati min na ani mɔgɔw ɲɛna don fɛn minnu kɔ ka caya donc an bɛ olu de fɛn caman kɛ quoi mais an bɛ moment min kɔnɔ an bɛ baara kɛ ni o fana de bon kɔmi Dunbiya bɛ ka nin bɛɛ fɔ a yɛrɛ kan sisan bon ne n'an filɛli kɛ jama an tɛ jɛ ka Dunbiya lajɛ Dunbiya ka sketch nin dɔw fɛn plateau kan yan sisan an k'o lajɛ ok o tɛ problème ye Depuis ne na bamakɔ yan ne ma n kɔ kuru ko an ka village dɔ tuguni ee don dɔ la nalen na ne wele ko ko Dumbuya k'i ye bamakɔ ye ne ko ko ko n ye bamakɔ yan k'i ye mun baara kɛla ye n ko ko aa ko n ye fɛn dɔ kɛla yan ko mɔgɔ dɔ yɛlɛ dɛ a ko ko walayi n denkɛ depuis ne na e wolo ne y'a dɔn k'e tɛ kɛ mɔgɔ di walayi o kɛlen o dugusɛjɛ ne walila wari ke yɔrɔ dɔ de rɔ ka waa tan kɛ maa ma Ma ko ma ko ɛɛ ko nin bɛɛ sɔrɔla a rɔ k'a fɔ ne ni ba tɛna fara ɲɔgɔn kan o la ko an ka taa ni mɔgɔ da yɛlɛ ko in na ok a tigi yɛrɛ b'a fɔ donc ma y'a dɔn sa ko wari yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la ok an bɛ dugawu kɛ olu yɔrɔ la faamuyali cogoya olu ye masaw ka se k'a faamuya mais masaw fana bɛ siran fɛn dɔw ɲɛ olu fana bɛɛ bɛ fɛn in kɔnɔ parce que hali kɔnɔna ka dun a bɛ se ka dɔw minɛ komi dɔw bɛ se k'a minɛ donc o bɛ mansaw siran olu ɲɛ parce que ni dɔw donna a kɔnɔna la diɲɛ bɛ se k'u minɛ u bɛ taa manamana ko ninnu ni fɛnw sira kan donc o bɛ mansaw siran olu yɔrɔ la. yɛrɛ y'o degunba de n y'o degun dɔw vécu yɛrɛ métier la mm. parce que don fɔlɔ min na n bɔra télé yɛrɛ la mm. plateau dɔ sanfɛla la pour ne pas que n ka plateau exposé yan mais mm. n bɔra plateau dɔ sanfɛ donc an ka mɔgɔ dɔw ye u ye n wele ko bon ko n'a sɔrɔ kolankolon don ko n ka essayer k'a bila n ko non n tɛ ka kɛ kolankolon kɛ quoi n bɛ kuma an ka actualités kan fɛn dɔw bɛ yen u tɛ se ka fɔ hali jamana ɲɛmɔgɔw ye bon an comédiens bɛ se ka bɔ ka exploiter k'a di mɔgɔw ma fɔcogo la a tɛ digi u la quoi mais ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra k'a b'a kɛ a bɛ se ka problème sɔrɔ mais jamana bɛ yɔrɔ min na bi a da dɔ ye an comédiens ye Ko mɔgɔ problème dɔw bɛ aw comédiens ni dɔnkilidalaw toujours n b'a f'u ɲɛna plateau in sanfɛ n ko aw ye messagers de ye parce que an bɛ fɛn dɔw fɔ gɛrɛn barokɛyɔrɔw la aw de bɛ se k'a kɛ vidéo ye k'a kɛ théâtre ye jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ se k'a lamɛn kosɛbɛ, awɔ hali bi yɛrɛ an bɔlen tournage kɛ yɔrɔ la dɔrɔn ne nana bon donc ne ɲɛ b'a la jeunes dɔw bɛ yen u bɛ k'a fɔ ko non ko saga de ye sukaro dun quoi e ko saya s dun ko nin yɛrɛ cɛtigi yɛrɛ duman ye ta u yɛlɛ la qu u taara u ne bɛ cɛ dun ne kɛ ne ko mɛ an bɛ se ka sɛti sigi san dɔrɔn olu bɛ se ka bɔ n' bɛ bɔ k'u ta ye jumɛn wari bɛcɔn ta yɛrɛ n'u ta f dɛrɛti dɔn y'an sigi sigi u ya min kɛ duuru sigira a kan ko saya s dun mɛ se ma peremɛ faga mɛ ko saya s dun a ne yɛrɛ yɛlɛ fɔlɔ mɛ pur ka ko an tɛ fɛn kɛ nin kan Bon bac yɛrɛ bɔlen filɛ sisan an taara kalanso dɔ la ka mɔgɔ gɛrɛw fara ɲɔgɔn kan an taara ka taa liste lajɛ donc a yɔrɔ la ne bɛ ka kasi de quoi tɔw bɛ ka jɔrɔ k'olu ye bac de jɛ mais ne bɛ ka kasi parce que ne ma mention de sɔrɔ u bɛ boli u bɛ n bugɔ quoi an bɛ ka boli actualité fana kan bon dɔ taara an sɔrɔ yen an taara fɛn yɔrɔ an ma permission demander a fɛ bon anw yɛrɛ b'o problème yɛrɛ sɔrɔ tuma bɛɛ n'a siɲɛ sabanan yɛrɛ bon an ye kuma ɲɛfɔ a ye mɔgɔ min don ala faamuya k'a yɛrɛ tun bɛ art kɔnɔ a mɛnna an ye cɛkɔrɔba yɛrɛ gɛrɛ yɔrɔ min na a bɛ ka conseil di ne ma o fana i n'a fɔ a dama catiri fɛn an bɛ probleme ba de sɔrɔ parce que an bɛ taa jɔ dɔw ka da la n'a ma diya u ye u b'a fɔ k'u bɛ se k'an convoquer ne yɛrɛ o probleme ba de sɔrɔ n yɛrɛ bɛ fɛ ka decourager yɛrɛ a don probleme in bɛɛ kɛra don kelen yɔrɔ a ma nɔgɔn a bɛ
N bɛ foli kɛ cɛkɔrɔba ye a b'an ka yɔrɔ la donc an bɛ foli belebeleba k'a ye mais olu kɔnɔna la sa i ma i yɛrɛ ko k'i y'a daminɛ 2022 na mais i ma concert kɛ comedie ninnu kan fɔlɔ bon ne ka
cɛtiri bɛɛ kɔnsi

Arabu de bɛ kɔsari y'a cɛ la mɛ n pa que pjamukɛ yɔrɔw la bi dɔw ka fɛ alimami kɔ kɔmi bɛ den kuwa n bɛ ko alimami bɛ yɛlɛ ara wele o' kɔnɔ bɛ se ka mɔgɔw la yɛlɛ caman bɛ wolo la dɔw kɛ olu fana dɔw ye mɛ san ni mɔgɔ fana bɛ fɛ k' ka v sɔrɔ san o b'a sɔrɔ cogo di pajutu sanfɛfɛ la segu fana fɔ fɔ n'u ɲɔgɔn se ka kɛ dɔw fana b'i ye pto in kan bi i ka taa taabolo fana b'u ja u se k'a fɔ an ma ka sikɛsi dɔw ɲini ni mɔgɔ bɛ fɛ o sɔrɔzsusu ninnu sanfɛ i ko sɔrɔ cogo di bɔn psi waati an bɛka ka baara kɛ ni ye tu ani tɛ dɔw de Bon ni yɛlɛla youtube sanfɛ ni y'a sɛbɛn Dunbiya le comedien donc a ka ca Ala fɛ i bɛ n ka video bɛɛ sɔrɔ, kosɛbɛ, bon n'i taara tik tok kan nin waati la an ye tik tok kɛ tɔgɔ kɛ Dunbiya ni dusu parce que ne ni dusu tun bɛ ka collaboration kɛ waati min na an ye tik tok creer o waati la donc an y'a kɛ Dunbiya ani dusu de ye, i m'a ye wa, bon donc ni mɔgɔ min taara tik tok kan n'i y'a tape Dunbiya ni dusu donc i bɛ an ka fɛnw sɔrɔ mais concernant ee facebook comme n tun bɛ rap de kɛ n y'a fɔ i ye bon donc n ka rap tɔgɔ b'o la yen deja n bamuso tɔgɔ b'a daminɛ la n ka foli belebeleba b'a ye Bintu Magasuba Jikɔrɔni Sugu la mɔgɔ caman b'a dɔn bon donc ale sɛbɛnnen don ko Bintu den jɛgɛdu parce que jɛgɛlu de tun ye n surnom hali sisan caman bɛ n wele ko jɛgɛdu jɛgɛdu Dunbiya in yɛrɛ a bɛ ka na o de bɛ ka dɔ in natunun dɔɔnin sa parce que n bɛ ka comedie de kɛ sisan mais mais n b'a fɔ n filɛbagaw ye n ma dɔnkili bila misiki filɛ n m'a bila mais komi nin waati la comedie fanga de ka bon n bolo fana donc n ye misiki temps sɔrɔ waati min na n b'a fana kɛ parce que caman bɛ yen o m'a faamu quoi caman bolo n ye misiki bila carrement bon dɔw fana bolo ko n dɛsɛra bon n ma dɛsɛ n ka misikiw bɛ hali studio la sisan mais baara fila in b'a baara gɛlɛnman fila de don a ma nɔgɔ a ka taga ɲɔgɔn fɛ komi nin waati la mɔgɔw bɛ k'an suivre de la kosɛbɛ donc n bɛ ka baara kɛ comedie de kan fɔlɔ kosɛbɛ donc an b'o foli ba di k'i musokɔrɔba fo ko Jikɔrɔni sugu la Bintu Magasuba a yɛrɛ bɛ kɔɲɔmusow labɛn ale ka baara muso masiri caman b'a bolo a b'olu ko fɛnw kɛ kosɛbɛ donc an bɛ foli belebele d'a ma fo yan fo Jikɔrɔni sugu la donc sisan n'i y'anw fana ka nin émission duman in ta k'a lajɛ i bɛ se k'a fɔ dɛmɛbaga de fana b'an na plateau de jeunes kan n'o ye usine saniya mɔgɔw ye ni u ka te u ye te sukaro fana bɔ a sukaro bɛ sachet kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ ka taa se u ye musolakaw lafiya bɛɛ la ka nafɛnw fana bɛɛ bɔ ka musolakaw lafiya i tɛ kolonin ta gabuguda la bilen ka susuli kɛ u y'a bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ sachet kɔnɔ u tilala tuguni ka ji gɛrɛgɛrɛ bɔ diɲɛ docteurbaw y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ji in ka ɲi mɔgɔw ma u ye jus fana bɔ donc an bɛ sanuya mɔgɔw fo tɔgɔ in kɔni tɔgɔ in ka ɲi a sanuya sanuya sanuya e tɛ Dumbuya yɛrɛ la n bɛ comédie kɛ dɛ mais n bɛ jɛ baara kɔni ye après comédie quand même o ye scène kɔfɛla de kɔfɛ kɔni ne bɛ jɛ ka sanuya de donc ne ye sanuya yɔrɔ yɔrɔ la o la kɔni o bɛ diya Dumbuya ye donc komi n yɛrɛ tɛ te consommer ka caya ni n bɛ taa n bɛ taa ni te sanuya in dɔ ye n bolo k'ale lajɛ o bɛ ɲɛ a bɛ se ka kɛ nin sen fɛ n bɛ se ka don te min na a bɛ ɲɛ i bɛ don te min na n'i ye nin nɛnɛ dɔrɔn i kɛra te minna ye ka ban yɔrɔ donc an ka saniya mɔgɔw fo kosɛbɛ sanuya mɔgɔw foli belebeleba aw kana ɲinɛ an fana kɔ dɛ An fana bɛ yan kosɛbɛ bon sisan n bɛ taa i yɛrɛ bɔra ka weleweleda dɔ kɛ fanw ye ko ko i dɛmɛ ani an filɛbagaw mais i bɛ basé o yɔrɔ de kan kosɛbɛ parce que n'i yɛrɛ ka matériel bɛɛ lajɛlen b'i bolo comédie fana kɔnɔ o de bɛ kow dafa i b'a fɔ caméra ninnu n'i ka fɛnw komi i yɛrɛ ko k'i yɛrɛ b'a monter déjà mais halisa i bɛ welewelekan jumɛn fɔ An lamɛnbagaw ye ka dɛmɛ s'i ma bon n bɛ welewelekan min lase an lamɛnbagaw ma n'u sera ka ne dɛmɛ caméra ko la u kana n dɛmɛ fɛn wɛrɛ foyi la dɛ mais n'u bɛ se k'an dɛmɛ ko wɛrɛ la u bɛ se k'an dɛmɛ mais base yɛrɛ ye min ye ni mɔgɔ min sera ka n dɛmɛ caméra fanfɛla ko kɔnɔna na caméra ko manque de bɛ n na bi o de jɔrɔ bɛ n na bi sinon machine bɛ n yɛrɛ bolo n bɛ se ka montage kɛ

Natɔla yan sisan n'ale ko k'a kɛtɔ n bilala kɛ dɔ la n ko n na ma ko ko n na ko ne tɛ se wala kɛ la dɛ parce que n ko Gana TV mɔgɔ in na n wele kotɔ yen ale plateau sanfɛla la n na ko ko e ne k'e wolo ka tila k'e bila kɛ la e k'i ban kɛ ma i m'a lɔn e kɛla dangaden di ne ko mama ko e ko n ma kɛ dangaden di k'a to ka boli ka t'o la n'a na ne lɔre sɔrɔ ka la ne kukɔrɔ fo ka na ne bila a tɔgɔ teleso mɔgɔw ka yɔrɔ la yan Gana TV mɔgɔw ka teleso kɔnɔna yan donc
foli daminɛ toujours n b'a daminɛ n bamuso yɛrɛ la parce que ko yɛrɛ la ale bɛ ka sinsin n bolo caman bɛ gɛlɛya sɔrɔ bangebaga ko fanfɛla fɛ mais ko yɛrɛ la n bamuso bɛ ka sinsin n bolo ani n ka patron Musa ale fana coiffeur ye donc n bɛ folikan belebeleba s'a ma n b'u caman fo Jikɔrɔni jeunes bɛ ka n dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de n bɛ Jikɔrɔni jeunes fo n bɛ foli belebeleba di Jikɔrɔni jeunes ma ani n balimaw ni caman u bɛɛ bɛ ka n dɛmɛ quoi o fanfɛla la n tɛ ka problème foyi foyi sɔrɔ mais degun kelen min kan bi sisan o ye kamera ko in de n bɛ welewelekan s'u ma ni mɔgɔ min sera k'an dɛmɛ kamera ko la cɛ yɛrɛ la o bɛ diya n ye kosɛbɛ n bɛ foli belebele di Moribo fana ma bon donc parce que ale bɛ to ka n ka filimeli caman kɛ n bolo la a bɛ n ka sketchiw dafa n baarakɛɲɔgɔnw bɛ Joli bɛ Dusu fana bɛ yen ma se ka yan sɔrɔ bon n bɛ foli belebele di Joli ani Dusu fana ma kosɛbɛ an b'u fo yan Gana TV plateau sanfɛ n bɛ fɛ ka sketch sketch yɛrɛ kɛ tuguni k'a di aw ma waritigi dɔ de b'an ka yɔrɔ la Jije waritigiba de don bon donc ale na welewelekan bila quartier kɔnɔ sini seli ɲɔgɔnna di comme ça ko a kɛtɔ saga sanna ni mɔgɔ fɔlɔ min y'i waale misiri wele dɔrɔn ale kɛtɔ saga sanna ka d'o ma cinq heures waati o sɔrɔ misiri welela min tun bɛ misiri wele kɔrɔlen a ye misiri wele bila k'a to hali san bi wolonwula si janfara kojugu yɔrɔ da bɛ dɔ kɔfɛ ɔ o donc ale wala misiri la o la An bɛ bali min an bɛ sunɔgɔ a bɛ fɔ ne ko ko nin alimakɔrɔ in ka cɛ k'ale bɛ ka misisiriri weele bi dɛ sɛgɛti min bolo o de tun ye nin mɛ n foli belebele se dɔgɔdara ma n ye dɛmɛbagaba ye a bɛ kulukoro an ma deli ka ɲɔgɔn ye mɛ a bɛ ka dɛmɛ a bɛ an peko kojugu hali yɔrɔ caman ta' bɛ dɛmɛ ka taga ye nɔ Bago Ayidara n b'a fo an bɛ foli d'a ma yan fo yan fo Kulukoro ko foli bɛ Kulukoro ka bɛɛ tɔgɔ la Bago Ayidara tɔgɔ la Jikɔrɔni ka bɛɛ lajɛlen fana fo voilà Para Jikɔrɔni ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fo aw waliɲumandɔn na ka na n'an ye plateau sanfɛ pour que an ka se ka yɛrɛ ko an b'aw yɛrɛ fo foli diyara an ye an bɛ n ka faniw bɛɛ lajɛlen fo n ka mɔgɔ min bɛ TikTok kan n b'u bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ YouTube ni fɛn ninnu ka réseau kan di tout comme ça n ɲinɛna min kɔ n sera ka min fɔ n ma se ka min fɔ n b'u bɛɛ lajɛlen fo ani n ba tɔw bɛɛ lajɛlen parce que n ye Mama Bintu fɔ n b'a dɔn n bɛ tila ka mankan sɔrɔ a la kɔfɛ mais n bɛ tɔw bɛɛ lajɛlen fana fo ba ni n ko n bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ a tɛna se ka ɲɛ aw bɛɛ lajɛlen fo fo an b'a fɔ ko bi bɛ nin bɛ dan siri bi maa min tun bɛ ka émission in filmer nin wagati la o ye Dirisa Kulibali ye aw balimakɛ n'aw denkɛ min tun bɛ ka émission in présenter o ye DJ Jobaga ye an b'a fɔ k'aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ inchallah donc an b'a kɛ ten